ọ dị mma ndewonụ n'ụtụtụ a anyị ji okwu dị mkpa abịa nke bụ igbo language learn igbo my language na youtube channel a anyị na-ewetara unu ihe dị mkpa na ihe ga-enye obi aṅụrị iji eme ka ndị igbo anyị mara ọdịmkpa nọ n'asụsụ igbo ọdịmkpa nọ n'asụsụ Igbo ọ dị ihe dị iche iche anyị chọrọ ka ụnụ mara anyị bụ ndị Igbo ka anyị bilite kụziere ụmụ anyị ka esi asụ Igbo n'ihi na ọtụtụ amazikwa ka esi asụ Igbo o nwere otu ụmụ ị ga-ahụ ha sị a mụrụ ha na mba ọzọ my mother told me I'm Igbo ọ dịrọ mma ka m jụọnụ ụnụ ọ ga-adị mma ndị mba ọzọ abịa kụziere anyị asụsụ anyị asụsụ anyị wụrụzie ihe anyị ga-eji ego azụta anyị kwụọ ụgwọ ka a kụziere anyị ka anyị mụta chineke ekwekwala ihe ọjọọ ka anyị ghara ikwe ka asụsụ igbo anyị nwụọ biko nụ, ka anyị kwụsị ya ka anyị kụziwara ụmụ anyị igbo ana m ekwu okwu maka ndị igbo ndị igbo nọ n'ụwa niile ebe mba dị iche iche mba amerịka mba yuropu mba african countries ndị ọzọ biko nụ ka anyị tete n'ụra kụziwara nụ ụmụ anyị ka esi asụ igbo ọ wụ igbo ọbụla ọ sọrọ kụziere ọ wụ igbo abịrịba ọ wụ igbo ọhafịa ọ wụ igbo owere igbo mbaise igbo enugu steeti igbo anambra igbo bụ igbo ihe ha kpọrọ ha niile bụ otu igbo mana anyị ma na e nwechara ụda na olu mba dị iche iche na asụsụ igbo mana ka anyị kụziere ya ụmụ anyị ọbụladị n'ime ha niile enwere nke a na-akpọ igbo izugbe nke ha kpọrọ na bekee central igbo biko ọ dị mkpa YouTube channel anyị a ga-akụziri ụmụ anyị ka esi agụ igbo ka esi ede ya ihe gbasara asụsụ igbo dịka a na-amụkwa ihe ọmụmụ ndị ọzọ dị iche iche anyị ga-amụkwa ihe dị iche iche na igbo ka ụmụ anyị mara ka esi ede na agụkwa igbo asụkwa ya ka ndị mba ọzọ ghara ịbịa kụziwara anyị ka anyị onwe anyị na-akụzi ha nọ na mba amerịka ha na-asụ ya na-ede ya ha hụ ebe e dere ya ha gụọ ya ka ọ ghara ịwụ ihe a ga-asị na ha ma ka esi asụ ha ma otu e ga-esi sụọ ma otu e ga-esi gụọ eji kpọwa kwụọ ụgwọ onye ga-agụ chineke ekwekwala a kpọọ interpreter ụmụ anyị na ebe mba dị iche iche mba dị elu asụọ ya ka anyị ghara ịga kwụwa ụgwọ kwụfusiwa ụgwọ sị anyị na-achọ interpreter a jụọ anyị anyị nọta obodo anyị mara ihe anyị ga-asụ agakwa na-ere anyị ere anyị agakwa na-ere onwe anyị biko nụ YouTube channel a ga-emeghe anyị anya ka anyị mara ọdịmkpa n'asụsụ Igbo anyị n'ihi na asụsụ anyị alawakwana anyị ga-ekwe ka asụsụ anyị laa biko nụ ụmụnne m ụmụnne abụ m onye Igbo asa Igbo ka m kwukwa ya na bekee It is very important we learn our Igbo language. Let us not allow it to die. Whether we are born in America, Europe, or any other African country, it is very very important. Biko ka anyị bido sụwanụ ya ka anyị hụ ihe gbasara Igbo ka anyị nwee nghọta anyị nwee ọṅụ ka anyị tinye uche na ya n'ihi na ọ dị oke mkpa. Vidio m nke mbụ, aga m akụziri unu otu esi agụ mkpụrụ edemede nke ama m ọtụtụ ndị a na-amụghị n'ala Igbo. Ha bịa ha sị, anyị amakwaha Igbo, anyị ama otu esi agụ ya. Biko nụ, o nwekwara ọtụtụ ndị ha ma asụ mana ha ama agụ. Mana YouTube channel anyị a ga-akụziri ụmụ anyị otu esi asụ otu esi ede ya ha hụkwanụ ihe dapụta ihe ndapụta a sị e, a chọrọ onye ga-agụnụ ọ ga-awụ ihe mgbagwoju anya ma ihe ga-esi ike YouTube channel anyị ga-etinye aka ọ ihe mmalite ihe inye aka nyere ụmụ anyị nyere okenye ị bụ okenye ị bụ nwata a mụrụ n'ala mba ị bụ nwaanyị a lụbata alụbata ị bụ ụmụnna ị bụ ị bụ onye ọbụla site n'okenye ruo nwa e bu n'afọ ugwu na ndịda biko nụ, ruo ori n'ikpe ekpere ihe ọbụla ka anyị mụrụ ụdị esi asụ asụsụ anyị mara ihe niile gbasara asụsụ anyị ka ọ ghara ịwụ ihe anyị ga-ejikwa ụgwọ na-amụta unu nụrụ ya ọ dị mkpa ka anyị gaa n'ihu na ile maka ma mkpụrụ edemede anyị kwuru okwu ya mkpụrụ edemede na ihe a ga-eji mkpụrụ edemede ndị a ebido mkpụrụ okwu a ga-eji ha ebido ma ọ bụ mkpụrụ okwu a ga-enwe ike ịhụta mkpụrụ edemede ndị a ka a na-akpọ na bekee Igbo alphabet anyị dechaa anyị ga-amụ otu esi ede ya enwe otu esi agụpụta ya enweta so that nke ọ- ka ọ ka ọ ghara ịwụ na mgbe ọbụla anyị hụrụ ha anyị aga aghọtanụ ihe ọ wụ ụbọchị taa anyị ga-ede ya gụpụta ya ka anyị gaa n'ihu ọbụla na o nwere vidio ndị ọzọ ga na-abata na-abata mana vidio m nke mbụ mkpụrụ edemede ka anyị ga-eji wee bido aga m enwere m ọtụtụ vidio m ga na-ewebata na YouTube channel a na ka anyị bido na nke a ka ọ dịbazie ka anyị gaa n'ihu mana echefukwala ịpị subscription button ka anyị gaa n'ihu